ihe ọ bụla ga-eri isi anyị nya kpuru okpu anyị ọ bụrụ na ọla edo taa nchara keezi ihe ọlaọcha ga-eme chukwu ekwekwala ka ihe roro ụtara arachasị ofe ntị a dịkwa mmadụ egoola gị ihe mbụ maọbụ kwụọ ụgwọ ihe n'aha emesịa ka ọ bịa were ya ị na-echezikwa ya mbịa buru ihe ahụ i cheela onye ahụ chee onye ahụ ị hụghịzi ya ị ma na o nwere ike na onye ahụ adị nwa o nwere ka ụwa ị hụrụ si aga anyị niile na-eche ka mmadụ anyị na-akwado ihe anyị ga-eme echi mana ọ chukwu ma ihe ga-eme echi ngwa chere ka m kọọrọ gị otu ọ sọrọ si be ha gaa na mba ọzọ ka ọ gaa biri zere ndụ maka tigbuo zọgbuo nọ na be ha o nweghị ụbọchị i tetara na ị gaghị anụ akụkọ ọjọọ ị pụ iro ị hụ ozu mmadụ n'ụzọ ndị churu mmiri bata sị gị na a hụrụ ozu mmadụ na mmiri oge ụfọdụ ọ bụrụ isi mmadụ ka a ga-atọma n'ahịa ihe ndị a niile nwoke nwoke otu ọ sọrọ ebilie zere isi onwe ya gawa na mba ọzọ ka ọ mara ma ihe na-eme n'obodo ya ọ ga-ajụlata ka ọ lọta ọ gaa n'ebe ahụ ọ gbagara kwụọ ụgwọ ụlọ gaa goo fom tọgbọ goo kọtin wụsa ya n'elu fom dowere kapeti abụọ n'elu fom ahụ otu ọ sọrọ apụwa otu ọnwa aga nwaanyị ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ ahụghị otu ọ sọrọ ọ maghịkwanụ onye ọ bụ o jighị akara ekwentị ya ọnwa isii aga ọ hụghị ya otu afọ aga ọ hụghị ya ọ na-emezi otu afọ na ọnwa abụọ nwaanyị akpọrọ nwa ya nwaanyị gawa n'ụlọ ndị uwe ojii garuo kọọrọ ha ka ihe si wee dị mgbe ahụ ụgwọ ụlọ otu ọ sọrọ kwụrụ emeela expire ndị uwe ojii mmadụ abụọ wee soro ha gaa gbakaa ụlọ ahụ wee hụ naanị fom kapeti na kọtịn a wụsara n'elu ya e bupụsịa ya onye ọzọ chọrọ ụlọ ewere ọnụ ụlọ ahụ nwaanyị ahụ ana-eche ma otu ọ sọrọ bụkwa mmadụ ka ọ pụrụ ihe mee ya o chegide chee ka o ji wee bụrụ mmadụ ka mmadụ ga-esi gaa kwụọ ụgwọ a hụghịzi ya ka ọ ga-abụ na otu ọ sọrọ mere njem o nweghị njem o mere ọ bụ na nwoke anwụghị anwụ o fuo efuo ka m gwa gị ihe mere otu ọ sọrọ ọ dịghịzi ndụ otu ọ sọrọ gara igote galọn ọ ga-eji wee gaa gbakọ mmiri be ya ka o nwee ike gbara mmiri sacha n'ebe ahụ ọ chọrọ ibi o gochara nya bụ jerikan kwụọ ụgwọ weezie jerikan ahụ tinye ya n'imi ka ọ mara ka isi ya dị mara ka o si wee gaa saa ya mara ma ihe e jiri agbakọ na-esi isi ka o nwee ike họrọ nke isi ya dịtụ mfe n'imi ka ọ kwụnyere ozugbo ọ kwụtara ebe ahụ na-ehu anya kpoo okwu okwu anya ọ gbapịta m ahụ o megharịa nwaanyị o goro ihe n'aka ya ahụ na agwọ nọ n'akịrịka mkpu akwa abaa nya ọnụ o tiwa otiti ndị mmadụ agbakọta eburu otu ọ sọrọ gawa n'ụlọ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ ka ọ nọ wee jụ garị o wee bụrụ otu a ka nke ya si wee gaa o wee bụrụ mmadụ ịgba ọsọ gbanye n'ụsụ ọsọ e wepụta ekwentị ya kpọọ ndị be ha mmadụ ole abịa n'obodo ahụ ọ nọ gaa buru ya o nweghị onye ma ebe ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ nwaanyị ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ amaghị na ihe dị otu a mere o wee bụrụ ije ụwa o nweghị onye ma mgbe o ji ala anyị na-eche ka mmadụ anyị ga-ego ụgbọala echi anyị ga-arụ ụlọ nwanne echi anyị ga-eme nke nke ọzọ na nke ọzọ na-abịa abịa anyị amaghị ihe echi ji abịa echi dịkwa ime kwọrọ nwa n'azụ naanị chukwu ma ihe ọ ga-amụ gee m ntị ị gaa igo ihe ọbụla bụ jerikan ma ọ bụ fọrịn ma ọ bụ lokal ejina imi amara ma o nwere isi ụfọdụ n'ime galọn ndị a bụ ajọ kemikal ka e ji agbakọ nke bụ na o kwesịghị ka mmadụ nụdị isi ya ma ya fọdụzi itinye ya n'imi igolosi ụdị galọn ndị a i wee detajenti na mmiri saa nya ọfụma ị ga-ama ihe ị sara ya tupu ihe ejiri agbakọ apụọ ka ọ bụ n'ụzọ eji ime eleta ihe dị ya n'ime sasie ya ike ọkachasị ọ bụrụ mmiri ọṅụṅụ ka a chọrọ iji ya agbakọ ma ọ bụ mmiri eji esi nri ajụghị ajụ eri bụkwa onye butere arịaghị arịa anwụ ihe onye na-amaghị bụ ya iki ọ bụrụ na ikwu amaghị ibe enyere ya aka zi ya maka na otu onye anaghị amacha ihe niile ya ka gazi ji wee sị na ihe ha ji awụ abụọ abụọ bụ ihe otu onye na-ahụghị onye nke ọzọ ahụ maka na agwọ otu onye hụrụ na-eyi ya eke ntị adịkwa ya gazie